Bhí ríshleachta teaghlaigh le feiscint i bPáirc an Chrócaigh ar an Satharn sna babhtaí leath ceannais singil liathróid láimhe. Seo tuairisc ó Mhícheál Ó Drisleáin ar lá thar a bheith spéisiúil.
Le Caitríona Casey ó Chorcaigh cáilithe cheana dtí'n gcraobh, bhí Molly Dagg ó Chill Dara le hAoife McCarthy ón Iarmhí chun féachaint cé a chasfadh leis an gCorcaíoch sa chluiche ceannais. Buaiteoir sa ghrád idirmheánach anuraidh, Ba é seo an chéad leathchraobh sna sinsir ag Molly Dagg agus í ag imirt go maith ón tús. Bhí an choimhlint seo an-chothrom agus Aoife McCarthy, driofúr Robbie, laoch na bhfear, go láidir san iomaíocht. Diaidh ar ndiaidh, fuair Molly Dagg ceannasaíocht ar an gcluiche agus tharraing sí chun tosaigh. Ba léir go raibh an-chaighdeán imeartha ag an ógánach seo, agus chríochnaigh sí an cluiche go láidir le bua 21 i gcoinnibh 10. Thosaigh Aoife McCarthy, a raibh bua maith aici ar Aisling O'Keeffe sna babhtaí ceathrú ceannais, níos fearr ins an tarna cluiche. Ach bhí Molly Dagg lán de mhuinín agus iad cothrom arís. B'iontach an scil agus luas ag Molly agus fuair sí smacht ar an gcluiche arís. Ní raibh deis ag Aoife teacht isteach sa chluiche, agus bhuaigh bean Chill Dara le cáiliú dá céad craobh sinsir i gcoinne Caitríona Casey ar an scór 21 i gcoinne 12. Le hAoife McCarthy imithe as an gcomórtas, bhí a driotháir agus seaimpín reatha Robbie McCarthy le Martin Mulkerrins i leathchraobh na bhfear. Thosaigh Mulkerrins, fear na Gaillimhe atá lonnaithe in Texas, níos fearr ins an cluiche agus bhí sé gafa seacht bpointe chun tosaigh sular aimsigh McCarthy scór ar bith. Ach níor thóg sé i bhfad ar McCarthy ansan cúrsaí a chothromú. Bhí an slua ag baint ard-thaitneamh as an gcoimhlint idir bheirt imreoir den chéad scoth. Tharraing Robbie McCarthy cothrom arís agus ansan chuaigh sé chun tosaigh. Bhí an seaimpín reatha ag imirt thar barr anois agus taispeántas liathróid láimhe den scoth le feiscint uaidh. Ainneoin iarrachtaí maithe Mulkerrins, bhuaigh Robbie an chéad chluiche, 21 i gcoinnibh 15. Ba ghá do Mulkerrins an tarna cluiche a thabhairt leis ansan ach bhí McCarthy istigh leis féin agus ag imirt thar barr. Tháinig feabhas ar imirt Martin agus bhí lucht leanta na Gaillimhe sásta a chuid scileanna a fheiscint anois. Chonaiceadar ardchoimhlint eatarthu agus Martin lena gcaint cinn chun tosaigh. Ach díreach nuair a bhí an chuma ar an scéal go mbuafadh sé, tháinig Robbie McCarthy thar n-ais sa chluiche ach, Choimeád Mulkerrins a mhisneach agus bhuaigh sé 21 i gcoinnibh 15 agus sa cluiche eile ag teastáil chun iad a scarúint óna chéile. Níor thug Robbie McCarthy seans na ngrást, áfach, do Mulkerrins ins an chluiche sin. Ní raibh an seaimpín reatha chun a theideal a thabhairt uaidh go héasca agus é gafa tríd go compóirdeach go dtí an craobh. 11 i gcoinne 2, a chríochnaigh an cluiche sin. Díreach ar nós muintir McCarthy, bhí duine de shliocht Mulkerrins fós ann le deis dul dtí'n craobh agus deartháir le Martin, Diarmuid, ins an leathchraobh eile. Os a chomhair bhí fear nua ó Sligeach, Cormac Finn. Bhí an cluiche seo an-chothrom ón tús le taispeántas maith liathróid láimhe ón mbeirt Chonnachtach seo. Ach thóg Diarmuid Mulkerrins smacht ar chúrsaí ansan agus an chosúlacht air go mbuafadh sé go héasca. Ach thaispeáin Cormac Finn, iarbhuaiteoir ins na mionúir, go raibh sé lánábalta don chluiche agus tháinig sé thar n-ais go maith san imirt. Ach choimeád Diarmuid ceannasaíocht ar deireadh agus bhuaigh sé an chéad chluiche 21 i gcoinnibh 15. Bhí an tarna cluiche an-chothrom arís agus an bheirt imirtheoir seo ag imirt ar ardchaighdeán. Ach arís, b'é Mulkerrins a bhí ag teacht isteach níos fearr san imirt agus smacht aige ar chúrsaí. Chinntigh fear na Gaillimhe áit sa chluiche ceannais, le Robbie McCarthy, a bhuaigh ar a dheartháir sa leathchraobh eile. Críochnaigh sé 21 i gcoinne 9. Ach níl aon cheist nach go mbeidh todhchaí maith ag Finn sa cluiche amach anseo.